Dia dhaoibh a chairde, is mise Siobhán agus táim chun tosnú inniu le giota beag tobchumadóireacht a thaispeáint. Rugadh agus tógadh. i gcathair Chorcaí mé, áit a raibh nasc láidir agam leis an abhainn i gcónaí. Théinn suas an abhainn sin go rialta, chomh fada le Cúil Cabhair, áit a raibh tigh mo sheantuismitheoirí ar bhruach na Laoi. Ag dul siar an bóthar arís, thugaimís cuairt ar mo mhuintir i Ré na nDoirí, Doire an Aonaigh, Eachros agus ó dheas go dtí na Murphy Russians i Sliabh Eoghain. Chaitheas. tréimhsí fada i nGaeltacht Mhúscraí agus chuaigh na cnoic, na crainn is na haibhneacha go mór i bhfeidhm orm. Is mise Siobhán Ní Dhuinnín agus i láthair na huaire is mise an Rinceoir Cónaitheach anseo san Ionad Cultúrtha. Ceann des na ceisteanna is minicí a chuirtear orm ná, Cad as duit? Agus braithim go bhfuil dhá rud i gceist leis an cheist seo, rud amháin a bhaineann le áit, agus an rud eile a bhaineann le cérbh iad do mhuintir nó do threibh. Taitníonn an cheist seo go mór liom mar is dóigh liom gur léiríonn sé an tábhacht a bhaineann le áit agus lenár sinsir nuair atáimid ag iarraidh nascanna a chruthú lena chéile agus aithne a chur ar a chéile. So, táim anseo inniu chun labhairt libh faoi mo chleachtas a bhaineann le háit agus faoin obair a bhaineann leis an tréimhse cónaitheach. Is ealaíontóir rince mé. Is é sin le rá go mbaineann mo chuid saothair le rince comhaimseartha agus go mbím ag úsáid an choirp chun an saothar sin a chruthú. De ghnáth bíonn léiriú beo i gceist san amharclann nó uaireanta eile amuigh faoin aer. Ach bím ag cruthú gearrscannáin chomh maith so táim chun písíní beaga díobh san a thaispeáint níos déanaí. Tharraing rince comhaimseartha mé mar braithim go dtugann sé seans duit do thaithí mar dhuine a chur in iúl ó thaobh na scéalta, tuairimí, polaitíocht is meon atá ag an nduine faoi leith agus atá ag pobal faoi leith. Le rince comhaimseartha is féidir do mhachnamh a dhéanamh ar an saol sa lá atá inniu ann. agus ceisteanna a chur faoi. Toisc go n-úsáidtear an corp chun na rudaí seo a chur in iúl, tá ceangailt daingean ag an obair le matáin, DNA, croiceann, feoil, is an sprid nádúrtha a bhaineann leis an gcorp. Braithim go dtugann rince comhaimseartha spás don lucht féachana a dtuairimí féin a bheith acu. Is féidir leis a bheith siamsúil agus tú a chur ag smaoineamh ag an am céanna. Bhaineas céim amach sa Rince Comhaimseartha i Sasana sa bhliain 2011. Bhí an traenáil dírithe ar theicnící cosúil le rince clasaiceach, Graham agus Cunningham. Is dóigh liom gur dhein mé aiste amháin i rith, le linn na céime ar fad so bhíos ag díriú ar an rince, bhíos ag rince ar feadh sé nó hocht n-uaire in aghaidh an lae agus bhí sé dian ach fiúntach. Ina dhiaidh sin, d'fhreastail mé ar Choláiste na hOllscoile i Luimnigh chun máistreacht a dhéanamh sa Rince Comhaimseartha arís, agus ba dheis iontach é sin mo chleachtas cruthaitheach a fhorbairt. Baineann mo chleachtas is mo chuid saothair leis an dtimpeallacht is an saibhreas a bhaineann le háit. Is iomaí brí atá leis an bhfocal 'áit'. Maidir liom féin, baineann sé leis na smaointe, na mothúcháin, na cuimhní cinn agus an tsamhlaíocht a thagann chun solais nuair a osclaítear na céadfaí agus nuair a súann an corp an áit isteach. Is é an corp an t-ábhar a dhéanann ceangal idir an domhan mórthimpeall orainn agus an saol istigh ionainn. Nuair a bhím ag rince lasmuigh, ní bhíonn aon dul as agam ach aitheantas a thabhairt don snáth a cheanglaíonn le chéile sinn agus leis an domhan ar fad. So, an bhliain seo caite, chaitheas mí i Folkestone, Sasana, in aice le Dover. And seo, ehm, seo an áit. So, eh, tá sé an-deas ann. Bhí sé an-deas am a chaitheamh ann. And nuair a bhíos ann, bhíos ag obair le muintir na háite, ag éisteacht leis na scéalta a bhí acu a bhain leis an Warren. Seo an Warren. And. áit fiain cois farraige in aice an bhaile. Dheineas ceardlann le daoine chun an nasc atá idir an corp agus an áit a oscailt. Seo cuid dos na daoine a bhí ag an gceardlann agus dúirt daoine gur thug an obair sin an deis dóibh maolú síos agus gur bhraitheadar go raibh siad mar chuid den áit. So thaitin sé sin go mór liom. Sin ceann dos na rudaí is tábhachtaí is dócha domsa. ó thaobh an obair seo. Bhíos ag obair le geolaí fad is a bhíos ann, Melanie Wrigley an t-ainm atá uirthi, agus chruthaíomar gearrscannán le chéile agus agus seo giota beag de, is féidir leat guth Melanie a chloisint.

So, ag an tráth seo den chleachtas, tá gá agam leis an nasc idir áit, teanga is corp a dhéanamh níos doimhne. Braithim nach féidir idirdhealú a dhéanamh idir áit agus muintir na háite, agus bhí sé ríthábhachtach domsa aithne a chur ar dhaoine agus daoine a thabhairt le chéile ionas go mbeidís in ann rinc comhaimseartha a bhlaiseadh is a thriail. Spreag na rudaí seo mé chun an tréimhse cónaitheach a dhéanamh i Múscraí, agus chuaigh siad i bhfeidhm ar an gclár atá cruthaithe agam lem pháirtnéirí. Thosnaigh an tréimhse cónaitheach i mí Dheireadh Fómhair agus leanfaidh sé go dtí mí Bealtaine. Mar a dúras tá clár cruthaithe agam, i gcomhar le mo pháirtnéirí, a chuireann ranganna, ceardlanna agus taispeáintisí ar fáil don phobal. Tá maoiniú don tréimhse cónaitheach tagtha ón gComhairle Ealaíon, Oifig Ealaíon Comhairle Contae Chorcaí agus Ealaín na Gaeltachta, le tacaíocht comhchineáil ón Ionad Cultúrtha. Is iad na ranganna do dhaoine fásta an chéad rud a dheineas mar chuid den tréimhse seo. Tá grúpa álainn naonúr ban, idir tríocha is ochtó haon, a thagann le chéile chun rince a dhéanamh. Bíonn an-spraoi againn agus ní bhfaighfeá rang mar sin in aon áit eile sa tír. Tá sé ráite agam le daoine agus bíonn siad i mBaile i mBleá Cliath nó whatever agus just ní bhfaighfeá an uimhir agus na daoine agus an réimse leathan sin chomh maith. Tá, tá sprid álainn sa, sa rang agus bíonn, yeah, bíonn an-chraic againn. I láthair na huaire táim ag ullmhú togra cruthaitheach do dhéagóirí a bheidh ar siúl an tseachtain seo chugainn. So bhíos ag obair leis an Idirbhliain an, bhuel i gColáiste Ghobnatan agus i mBéal Átha'n Ghaorthaidh i Scoil Mhuire ag déanamh module rince leo, so seo iad sa, pinniúr. agus beidh an taispeántas ar siúl sa pinniúr an tseachtain seo chugainn. Beidh mé ag déanamh cóiréagrafaíocht ar obair nua le daoine óga ón gceantar agus beimid ag díriú ar cheisteanna a bhaineann leis an aistear pearsanta atá ag gach duine acu tríd an gceantar agus ag foghlaim gluaiseacht a bhaineann le taisteal cosúil le rith, léimt, siúl is rolladh. Beidh rince, ceol agus ealaíon fite fuaite le chéile sa taispeántas. Táim ag obair leis an ealaíontóir ó Chúil Aodha, Helen Ní Chuill, agus beimid ag déanamh dealbha as páipéar is éadach, is ag úsáid péint chun pictiúirí móra a chruthú leis an gcorp. So tá Síle agus Aoife tar éis cead a thabhairt dom péint agus mess mór a dhéanamh sa pinniúr. Chomh maith leis sin beimid ag comhoibriú leis an ndrumadóir Solamh Kelly ó Thrá Lí ag déanamh fiosrú ar cheol tobchumtha. Mar ealaíontóir creidim go bhfuil sé ríthábhachtach mo chleachtas a oscailt agus cuireadh a thabhairt do dhaoine óga oibriú im theannta chun a léiriú ealaíonta féin a aimsiú. So, ar an tríú lá is fiche de mhí na Feabhra, sin Dé Sathairn seo chugainn, beidh lá mór rince againn chun deireadh a chur leis an dtogra agus cuirfidh na rannpháirtithe a gcuid oibre i láthair anseo san ionad. Chomh maith leis sin, beidh ceardlann ar siúl le Ríonach Ní Néill agus gearrscannán á thaispeáint. Beidh fáilte roimh cách, teacht agus ceardlann rince a dhéanamh leis an rinceoir, mar a dúras, is cóiréagrafaí Ríonach Ní Néill agus a gearrscannán I Modh Rúin a fheiscint, beidh sé á thaispeáint anso. Is scannán álainn é I Modh Rúin, a thugann ómós do mhná a thóg a gcuid páistí le Gaeilge agus deireann sí gur spreagadh é an scannán don ghlúin seo. I ndiaidh na hócáide sin, beidh mé ag dul ar camchuairt timpeall an cheantair chun ranganna a mhúineadh sna bunscoileanna. Agus is breá liom cuairt a thabhairt ar scoileanna difriúla. Bhíos mar chomhrinceoir le Laura Murphy ar feadh dhá bhliain nuair a bhí sí mar rinceoir cónaitheach sa Firkin Crane i gcathair Chorcaí. Bhunaigh mé togra rince do bhuachaillí idir ocht mbliana agus dhá bhliain déag d'aois sa Firkin Crane a mhair ar feadh trí bliana. D'oibríomar ar thionscnaimh éagsúla ar an stáitse mar chuid de Bhliain na Gaeilge agus ar an bPríomhshráid Thuaidh. So seo iad na buachaillí lán de fuinneamh. Cuirim béim ar comhoibriú le healaíontóirí agus sin an, sin an, well, tá points ann. difriúla agus bhíomar ag obair le cumadóir, dearthóir agus potaire. Chruthaíomar cloigíní beaga agus bhíodar á sheinnt i rith, le linn an taispeántais. Cuireann sé ionadh orm i gcónaí go bhfuil na buachaillí seo, agus leanaí eile ina measc, lán de chruthaitheacht agus fuinneamh ach an deis a thabhairt dóibh é a scaoileadh amach. Beidh mé ag comhoibriú le múinteoirí amhránaíochta Aisling Gheal i rith an tréimhse seo agus táim ag súil go mbeimid in ann an saibhreas atá sa cheantar ó thaobh amhránaíochta de a thabhairt le chéile le gluaiseacht agus le rince. Is dócha go bhfuil nasc faoi leith ann idir amhránaithe agus rinceoirí toisc go mbaineann an dá fhoirm leis an gcorp féin a úsáid mar uirlis. Bhí tionchar mór ag an amhránaí m'aintín, Kathleen Dineen, orm agus is cuimhin liom go raibh an-mheas aici ar na hamhráin is na hamhránaithe ón gceantar seo. Is breá liom féin Cú-Cú-Ín le Mícheál Ó Luasa agus an t-amhrán Ceantar Glas Mhúscraí a chanann Máire Ní Chéileachair. Is dócha go dtugann cuid mhaith dos na hamhráin léargas ar an tslí ina bhfuil an tírdhreach seo tar éis dul i bhfeidhm ar dhaoine. Ag deireadh an chamchuairt, fillfidh mé ar an Ionad agus beidh campa rince eile againn anso, Campa Rince na Cásca. le rannpháirtithe óga Aisling Gheal. Beimid ag cruthú saothair chun clabhsúr a chur ar an tréimhse chónaitheach agus caithfidh mé a rá go bhfuil mé ag súil go mór leis an dtogra le hAisling Gheal. D'oibrigh mé mar chóiréagrafaí ar Sean-nós na nÓg leis an amhránaí Síle Denvir ag Éigse Dhiarmuidín 2017. agus bhaineas an-taitneamh as a bheith ag obair leis na rannpháirtithe as na Gaeltachtaí éagsúla ach go háirithe rannpháirtithe Aisling Gheal a bhí béasach, fiosrach is cumasach. Idir mí na Nollag agus seo bhíos ag díriú ar dhá ghearrscannán a dhéanamh leis an scannánaí Dervla Baker, an cumadóir Fiona Kelleher agus bhí tá Dónal Ó Céilleachair ag tabhairt tacaíocht dúinn chomh maith. Táimid ag cruthú dhá. Phortráid le beirt ealaíontóir, Áine Moynihan i nDún Chaoin agus Máire Ní Chéileachair i gCill na Martra. An táim díreach críochnaithe le taifead a dhéanamh ar an ceann le Máire agus beidh siad le feiscint ag deireadh an tréimhse chónaitheach ar an 4ú lá de mhí Bealtaine. Ar an 4ú lá beidh mé ag taispeáint na gearrscannán agus an obair le Aisling Gheal ach chomh maith le sin táim ag déanamh forbairt ar rince aonair. a thagann ón áit seo agus ó áiteanna eile chomh maith, agus nuair a bhím ag cruthú rud éigin don amharclann is dócha go bhfuil sé tábhachtach domsa rudaí a thabhairt isteach sa stiúideo a thagann ón rudaí nádúrtha is dócha, so a thagann ón nádúr, so tá an cloch, táim tar éis tosnú leis an chloch seo agus táim ag úsáid an chloch seo chun. gluaiseacht a chruthú. Tá sé trom, tá sí trom agus actually bhris mé an méar seo mar thit an cloch ar mo lámh lá amháin so nílim chun mórán a dhéanamh léi inniu but. Bliain ó shin bhíos i mBiorra Contae Uíbh Fháilí ar thréimhse chónaitheach agus lá amháin bhíos ag siúl agus tháinig mé trasna ar an gcloch seo ar thalamh Lord Rosse. Tá, tá, tá caisleán mór i mBiorra agus tá Lord Rosse ina chónaí ann. D'fhéadfá a rá gur sciob mé an chloch nó gur theastaigh uaithi teacht liom. Agus is dócha ó bheith ag obair leis an dtimpeallacht tagann ceisteanna chugam faoi úinéireacht talún, freagracht agus oidhreacht agus beidh mé ag déanamh dianmhachnamh ar na téamaí seo. Caithfidh mé a rá, de réir mar atáim ag obair le háit agus le corp, tuigim nach linn an talamh agus go gcuireann an talamh fáilte roimh gach éinne. Braithim go dtugann an obair go léir a dhéanaim, is é sin an obair leis an bpobal, an obair a dhéanaim le healaíontóirí eile agus go háirithe an rince a chruthaím féin, go dtugann an obair seo an deis dúinn moilliú síos, nasc a chruthú leis an dtimpeallacht, agus meas agus aire a mhúscailt don talamh agus don chorp. Chun críochnú suas, ba mhaith liom gearrscannán a dhéanas i mBaile an Chollaigh a thaispeáint daoibh. Raithneach an t-ainm atá air agus chruthaigh mé é le mo dheirfiúr, an ealaíontóir Cáit Ní Dhuinnín.